anyị na-ekele Chineke ekele sie n'ike Chukwu okike abịama Chineke anwa bụ chi onye pụrụ ime ihe niile Chineke anwa bụ onye na-eme sọsọ ihe dị anọghị Chukwu nyanwa bụ chi eze ka ọha eze kere ụwa ile Chineke anwa bụ onye pụrụ ime ihe niile anyị na-ekele na-ekele sie n'ike o ji doo anyị ndụ rute na mbọchị nke ntanụwa mbọchị nke mbụ ya bụ mbọchị nke otu mbọchị nke izizi n'ime ọnwa shawwal ya bụ bụ ọnwa nke iri n'ime agwa ebube na anyị nọ n'ime nye agwa puku na narị anọ na iri anọ na ise alhamdulillah na ramadan ebumọnụ ramadan agara anyị n'azụ anyị agụcha mbọchị nke ramadan na ya banye n'ime mbọchị nke mbụ n'ime ọnwa shawwal ramadan bụ ọnwa chineke dị ebube ramadan bụ ọnwa nkuzi ọnwa ngozi nke amara ọnwa ebube ọnwa ili ọma Chineke ọnwa Chineke na-edu mmadụ ụwa ndụ ọma ndụ nke alaeze ọnwa Chineke ji azọpụta mmadụ ụwa site na ụzọ nke ọkụ mmụọ ụzọ nke mmehie ụzọ nke ntigbu na nzọgbu ụzọ ji edube mmadụ ụwa n'ime ọkụ mmụọ alhamdulillah anyị na-ekele chineke ekele sie n'ike o ji nye anyị ekike anyị jiri wee buo ọnụ ramadan buchie ya o ji nye anyị ekike anyị kere ọnụ ramadan mee ihe ile dị n'ime ya bụ ọnwa ramadan anyị ga na-arịọ ka chineke nabata ihe anyị gbara mbọ ya n'ime ọnwa ramadan site na ime qiyamul layl sala enyasị anyị meko site na sadakat ihe onyinyo anyị nyere onwe anyị aka site na ibu ọnụ nyanwa bụ ọnụ ramadan anyị hafụrụ nri anyị hafụ mmụnye anyị hafụ ihe ọzọ dị iche n'iche maka ka anyị ga-anọ nsọ ka anyị ga-asọpụrụ chineke kpesini chineke na ekpere na anyị chineke o si je tinye anyị iwu

nke Chineke jiri jee dobe na ọ bụ iwu n'elu ndị ikwu na ibe dị iche gara aga tupu na anyị abịa ebumọnụ ịnụ ekpere nke ebumọnụ bụ iwu nke Chineke dobere mmadụ ụwa na ọ bụghị n'isi anyị bụ obi nke ọ na-agwa anyị sị la'allakum tattaqun maka ka anyị ga-abụrụ ndị na-asọpụrụ Chineke ndị na-edebe iwu Chineke nsọ ndị na-edebe iwu Chineke agbado ụkwụ n'iwu Chineke nsọ oge niile n'ime ndụ ha ebumnobi Chukwu o jiri jee mee ka anyị na-ebu ọnụ Ramadan bụ ka anyị ga-anọrọ nsọ n'ebe Chineke nọ la'allakum tattaqun ka anyị ga-anweta atụrụmụjọ nke Chineke ka anyị ga-awori idobe iwu chineke nsọ n'ime ndụ anyị mgbe niile ya bụ ihe kpatara chineke ji etinye anyị ka anyị kechiri ọnụ ramadan onye buru ọnụ ramadan na onye ọ bụ anaghị eme mpụ onye ọ bụ anaghị eme ejọ ihe onye ọ bụ anaghị ekwu ejọ okwu onye ọ bụ na-abịa ga-anọ nsọ n'ime mmụọ nke chineke onye nọ ọhụọ bụ na ọ bụ arụkọghị ejọ ọrụ ma mgbe na unu ga-arụ ejọ ọrụ unu ga-eme mpụ eme mmehie na ị na-anọ nso n'ebe chineke nọ mana onye na-eme mmehie na-eme mpụ na onye ahụ na-anọ tụtụtụ onye ahụ na-anọ iche n'ebe chineke nọ allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar

ụyọ na otito na ngọzi na-eduru Chineke nyawa bụ onye anyị na-eto onye anyị na-ayọ nyawa bụ onye na-eme ihe kedanọị Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ụmụnne m ndị nke Chineke azụ ka Ramadan gahere na anyị mata na Ramadan bụ onye nkụzi bụ ọ bụ ọ bụrụ na onye nkụzi akụzichere ụmụekwọ na ụmụekwọ ji agba mbọ ka e were ihe onye nkụzi kụziri ha were na were rụọ ọrụ gịnị bụ ihe ramadan kụziri anyị ramadan kụziri anyị ọtụtụ ihe n'ime ndụ anyị ihe anyị ji eme ka anyị nweta agamnihu n'ụwa n'ụwa nakwa ihe anyị ji eme ka anyị nweta agamnihu na nkwado nke chineke ji nweta alaeze nke chineke ramadan bụ ọnwa amara ọnwa ebere ọnwa ịnọ nsọ nye chineke ramadan bụ ọnwa anyị ji enyere onwe anyị aka ramadan bụ ọnwa a ga-ekwu ejọ okwu ramadan bụ ọnwa ọdịrị na-agba mbọ gwa mbụ ma na ya mere ihe ịchụ àjà na ya nyere nwanne ya aka ka chineke ga-agọzi site n'ihe ọma anyị mụtara n'ime ramadan ramadan kụziri anyị ime sala enyasị qiyamul layl ramadan kụziri anyị ịgbalite n'ime enyasị jee mee sala ụmale ka anyị na-eme tarawi anyị mechi tarawi ga anyị bịa mekome tahajud iwe bụcha nkụzi ramadan kụziri anyị ramadan kụziri anyị ime ebere na ebe nwanne anyị nọ ịgọzi nwanne anyị inyere n'aka ramadan kụziri anyị ị na-anọ nsọ anọ n'elu ịhụnanya na iso onwe anyị ụzọ ejide onwe anyị ihe niile bụcha ihe ọma ramadan kụziri anyị anyị ji agba mbọ ka were were rụọ ọrụ ka azụ ka ramadan gaa ramadan kụziri anyị ịtụ egwu chineke nke ukwuu maka na anyị na-atụ egwu chukwu na anyị na-atụ egwu na anyị na-atụ egwu chukwu nke chineke ga